Maistu de linna Maistu de linna, traballu antigu, sempri incrubau, ororu de su bancu, ingiriau de atretzus, unu pagu stancu. Bellu meda su fragu de linna sicca chi pigat forma sia manna che piticca aintru de sa cida mai de dominigu. Su pruinu aintru de sa butega bolat. Serracu, metru, raspa, scrafeddu, cun is puncias, colla e marteddu, su maistu de linna, oramai cresciu, ddui traballat de apena obresciu e fintzas a scorigai no dd'acabat. Cuddas manus mannas, firmas e siguras, s'esperièntzia, s'arti e sa passioni po fai de unu truncu unu portoni, sa morsa stringit linna de traballai, pialla e sgùbia ddu faint trumentai, Ma pustis nascint cosas duraduras. Pigant forma gennas e fentanas, scalas, cadiras, mesas e scannus, ma non mancant scafalis mannus. Solu po dd'agiudai pagu genti, mancu unu giovaneddu scienti po aporri una scuadra o tanallas. Mancai sa linna a bortas siat trota, arrennescit cun meda passientzia a ponniri ainnantis s'esperientzia. Arrangendi is carradas po su binu portadas a pustis in su magasinu de amigus prexaus o genti connota. In tempus de basca o stagioni frida cust'omini fait traballus de valori po onniunu, siat serbidori o dotori, chi potzat bivi fintzas a cent'annus in bona saludi e chentze malannus, a su maistu de linna una longa vida.
Eccu oi chistionaus de unu atru traballu de sa traditzioi nosta. Is maistus de linna ant sempri donau forma a medas cosas de sa vida nosta de dogna dì. Est unu mestieri chi benit de atesu. Est u'arte antiga in Sardigna? Est u'arte antiga in Sardigna e non feti in Sardigna, poita sa linna s'est sempri traballada, poita ca fiat una de is materias primas. A traballai onnia callidadi de linna. Cumenti fiasta nendi est un'arte antiga chi sighit ancora cun sa faina chi fait su maistu de linna. In dònnia bidda o currungoni de logu teneus abisòngiu de cust'òmini chi fait gennas, ventanas, carradas, cobedinas, mesas, scannus, tanti atras cosas. E est un'incantu a ddu biri traballendi una tàula o truncu trotu E a pustis custas manus de artista, naraus nosu, arrennescint a fai is cosas chi sa genti dd'at pediu de fai, e quindi onori a su maistu de linna. Est pròpriu artista, tenis arrexoi, ma immoi cumenti est cambiendi su mestieri, su mestieri de custus artistas? Nci nd'at ancora medas maistus de linna o incapas funt sempri prus pagu? A incapas at tocau su tastu giustu poita ca su maistellinna nci nd'at prus pagus poita ca in su fratempus funt nascias atras cosas puru, ma cancunu nci est ancora chi traballat meda ma meda beni puru. Tocat a nai ca cun is tempus modernus funt sempri prus pagus apuntu is maistus de linna. Fortzis poita ca in custus ùrtimus annus ant scrobetu atrus materialis cumenti allumìniu o PVC, postus in foras a faci a soli e sciunendu si candu proit donant prus siguresa rispetu a sa linna. Ma parit chi sa gioventudi puru funt pagus cussus chi 'olint sighi a fai custu traballu, poita est unu traballu oltre che de arti ma est unu traballu de sacrificiu, de genti laboriosa. At a essi fortzis, narat cancunu, poita ca si guadangiat pagu dinai. Custu traballu tocat a ddu aguantai a istrintu però, nau deu, poita ca est meda importanti, fintzas po is cosas chi depeus arrangiai, quindi no feti cosas bècias, ma is cosas chi teneus de linna chi no depeus perdi, eccu poita ca depeus fai de totu chi su maistellinna continuit a traballai in dogna currungoni de logu, cumenti fisti nendi prima.
Biu chi as iscritu u bellu libru chi si nada Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duemilladiciannoi, Legisi cancu bellu diciu chi 'atzicat bei cun custa poesia. Biu ca seus chistionendi de maistu de linna, u bellu diciu po su maistu 'e linna podit essi, Maistu de linna bonu, faidi pagu burrumballa. E coment'è custa cosa de fai pagu burrumballa? Spiegasidda. Si at a podi nai in custa manera, poita ca su maistellinna est un'arti, oltre chi est un'arti antiga, po dda podi portai innantis ci olit esperienza, cumenti fisti nendi prima, abbilidadi e arti po traballai beni. Fai medas cosas, cumenti portas, ventanas, cadiras, cobedinas, cumenti fisti nendi prima, cascias o carradas. S'annomenada in mesu de sa genti est puru ca su maistu de linna est bravu operaju e bonu a fai su traballu suu chi fait pagu burrumballa e no sprecat mancu unu arrogheddu de linna, ma custu est sceti unu diciu, cancunu invece narat ca est sa beridadi. E no, deu ci creu poita i dicius funt preus de connoscentzia antiga e poi cumenti in dogna traballu calincunu est prus bonu de is atrus. Ita nant ancora i dicius asuba de su traballu po esempiu? E in tantu tenis arrexoni ca i dicius nant sa beridadi, poita i dicius nascint de s'esperièntzia e de s'abilidadi de sa genti chi s'est tramandada me is annus e me is sèculus. E u' antru diciu chi ddi podit dexi est, Nisciunus s'arricat de su traballu suu. Custu diciu invecias mi parit ca benit de sa poboresa de primu, o sbagliu? Giai dda simbillat de nai sa rexoni. A calincunu fait arrii, ma atrus puru fait inchietai. Custu pensamentu est in conca de meda genti, e su prus funt poburus. Si narat, difati, ca s'omini chi traballat po atrus, o traballat in d'una pitica atividadi po contu suu, cumenti podit essi su maistu 'e linna, no si podit arricai, ma arrennescit sceti a tirai innantis sa vida, a potai innantis sa familia. Cussus chi s'arricant, narat su diciu, ca est poita ca faint callincuna cosa de imbrolliu o furant o bincint in callincunu giogu de loteria o, o si dd'est tocau una eredidadi de dinai, de domus o de terreus chi callincunu parenti mortu dd'at lassau. Eccu poita custu diciu contat puru certas beridadis, ma no est. Po fortuna sempre aici. Est aici, prima ancora de prus nci fiat custa concezioni ca chi fiat arricu fiat po fortza cancua cosa malla chi at fattu chi dd'iat donau su dinai. Callincunu dda tenit ancora custa concezioni però meda prus pagu poita biveus in prus pagu poboresa de prima po fortua. Ma narami, ita narat ancora sa genti pobora asuba 'e is traballantis? Fortzi ddu narat ancora cancunu. Est sempre fadendi ma est sempre poboru. E scedau no nci arrennescit a s'arricai. Est facili tanti a s'arricai diaici. Mi parit ca custu diciu balit no sceti po su maistu de linna, ma po atrus traballus puru. Bolit nai ca in calincunu traballu nc'est genti chi po tirai innantis traballat de mengianu a merii o fintzas a trigadìu, ma su chi fait no ddu portat a guadangiai meda. E po custu si narat ca est sempri fadendi ma est sempri pòburu. E insandus callincunu brullendi ddi cunsillat a cambiai mestieri po traballai prus pagu e mancai guadangiai de prus. Ma mi parit chi po medas no est facili a fai aici, o mancai fessit po totus, de podi scerai su traballu chi ddi praxit e de podi guadangiai meda. Tocat a s'acuntentai de su chi teneus e fai in modu chi steus beni a su mancu de gosai de su traballu chi fadeus. E intzandus s'augùriu nostu de oi po bosatrus est de, certu, de fai sempri, ma de no abarrai sempri pòburus, cussu no, de s'arricai cun fellicidadi e serenidadi, berus? Certu, poita ca sa vida est fata po andai innantis, unu podit incarrerai cumenti incarrerat a scienti, diventat maistu, però sa vida est fata po andai innantis e quindi onniunu de nosu depit circai sempri de si migliorai in sa vida sua e de fai migliorai is atrus puru chi ddi funt acanta. Aici, gràtzias meda po custa poesia e custus dìcius e nosu s'atobiaus a sa pròssima poesia. A si bi a lestru cun salludi. Deu bollat.